igbo bụ igbo ọla na eze ọmụba akwa na akwa onye ọbụla tụrụ n'ebe ọbara ọla bụ ọgwụ ajụ na onye na-ekwu were ọnụ m marị m nwata dibịa onye nwe ọgwụ na-elere n'aka onye nwa gwọgidere ọgwụ gwọta ego onye nwa gwọgidere ọgwụ rụọ hotel na mbụ under one year ọ dịrọkwanụ easy ịtọ ka hotel anyị dụ mana ịbụa ka anyị mepere ka ndị mmadụ lapụ itibe mkpu na before Easter December emepe agba ofu ka onwe iwe ụnụ ghọtara ọ mụ bụ new update ọ mụ bụ new update nya were tesa afa m na new update onye a na-eche eche a na-eche m eche nwata dibịa ekwubu na o nwego ebe m fụ ya na Bible na onye ọbụla ya adụ ka shi ọ na-ekpe elu anyị nwebe ego asị na nke a karịa na nke a bụrụ ọgwụ ego mana ọ bụrụ na ya adụ nkanka asị na ọ maka na ya adụ nkanka amụ na dibịa ị na-ejebe kedu ọ kwa n'ọhịa ka o bi o nwere ezigbo ife dobe ezigbo ife adụba anyị ekwugheriwe m chọkwara ikwu okwu followers karịa mmanwụ na-agụ alọ nwa onye ọba na ide mmiri ada egbu onye ọba egbu kama dọọ ya aka na ntị o nwere ife m na-afụ on social media na m sị ka m address ya ee maka na ị ma na onye anọla ebe a na-eni ozu ya bụ ọchị ebe o bido n'ụkwụ mana onye mara ebe e niri ozu ya ama ebe isi dụ mara ebe ụkwụ dụ ka m kenegodo ndị fans m na ndị ọyị m na ndị club m na ndị na-arụ ụlọ ọrụ bịalụ occasion ndeme ndeme maka na ụfọdụ si ji maka occasion m a si South Africa bata ụfọdụ ji maka occasion m a si Malaysia bata ụfọdụ ji maka occasion m a si Lagos bata ụfọdụ na Abuja so ya adịsịrị ụnụ mma ụfọdụ jikwa maka occasion m fa nalụ ụlọ Christmas ụfọdụ jikwa maka occasion m fa nalụ ụlọ ka ba fụsịa ka o ji wee dị so ana m ekene onye ọbụla na-ekenekwa ndị nọ ụnọ mana fa chọrọ ịbịa mana agarị ofu bụ ego adịrọ fa n'akpa next year anyị ga-emekwa emume ma oke dị isi abanye ego ya mụ nye ego ya abịa maka na ụfọdụ ka ọ na-agụ ka fa bịa mana ego adịrọ fa n'akpa ọ ya adịrị gị mma onye melụ na i nwekwa occasion na m ya-abịa maka ana m emere ya ka ọ tọọ ụtọ na ife mụ na chi m kwuru ka m na-eme o nwere ife m na-afụ na social media ya bụ congratulation ị ya-emere onye lụ hotel ị na-akọ ebunu si ebunu asịlọ eji ta ebunu ejilọ ta ebunu eji mee nke nwa ejilọ mee nke nwa i degolu m congratulation for my new hotel a boy of 24 years wee lụọ hotel naabọ under one year mepesie fa naabọ rụọ ovu ụlọ mepesie mgbe ị lụrụ eji m imerie Bunye about mmadụ to something moto under one year. Ndị akpụnyere evi, ndị a dashịrị ego, ndị shop fa gbara ọkụ enyere ego. Agụrọ ya agụ. Ụzọ anyị lụrụ agụrọ ya agụ. Street light etiri agụrọ ya agụ. Yala asịgodu ka a dị ka onye a. Maka na onye too ife ọma ife ọma eluo ya arụ. Ịkọ ya eribe kọba ife ọzọ. ee ka m mee address maka ebunu a tọlụ na-ewu on social media ebunu a tọlụ on social media am- ebunu a na-ese okwu a sị na o nwe nwa nwata ebunu na o nwe nke nwa mee nke nwa nke nwa mee nke nwa ekwuru m si na onye ọbụla nwere ọgwụ na-eme odogwu ya bịa na anyị ata ebunu na onye ọbụla tọwa ebunu na o ya-eji sum of 5 million naira wee na utu ebunu ahụ ọ ife m kwuru onwenu na-eke ego ọla ego m ka obodo tụkọta ego ọla m tụkọta ebunu bụ ebunu m ọla m weta mana ọ dụ ụzọ naabọ m ji chọọ ime ebunu ahụ ebubu m ụzọ chọọ ka m makwu ya amakwu n'osisi onye nwere ọgwụ ka o jee tọọ one of my boy wee gwa m sị m na ọ bụrụ na amakwu ebunu a amakwu maka na amakwu ya amakwu ọgwụ dị n'ime ya dịka electric onye metụrụ ya aka electric ahụ adọgbuo ya o wee sị na onye ọbụla ya eji influence of ego a na-achọ ego akpọrọ afa onye ọbụla eje ka ọma bụ ebunu na onye ọbụla metụ ebunu a aka ya anwụ instantly mgbe ahụ echi niile asị na m egbuo mmadụ anyị ka gbapụ ọsọ amị ụbọchị ahụ echi ire ka ndị ka ndị dss bịakwa so m wee gesie nya bụ okwu ọ tọọ m ụtọ maka na last year niile na mmụọ gba ọkụ na onye nwe anwụ na onye nwe anwụ the thing ama m ụdị ego anyị tịrị ya m wee gee ya ntị wee sị okay na mụ ya-ewere ebunu debe n'elu tebụlụ uti ọgwụ onye nwere ọgwụ kọmandịa ebunu ya rituo maọbụ ebunu ahụ si n'elu tebụlụ ahụ matuo ọ rule and regulation ụfọdụ abịalọ ebe ahụ mana fa akọkarịzi ndị bịara abịa ndị ile nza afụsị m ife a na-akọ na social media m wee na-asị ọ bụzikwa anyị ndị igbo dị ihe a na-ekwu ihe a ọ bụzikwa anyị ndị ọba na-ekwu ihe a ihe ejidesi nke iji aka ee ịpụ ya na-asị na ndị yoruba ndị hausa nke nwa mana ọ gị na-egbu nwanne gị mmadụ ịhanga ebunu n'enu tebụl on almost 7 hours ọ dị easy ka i che na ka i che na ebunu ahụ dị ebe ahụ dọ na nkịtị na mbọ were ebunu debe n'enu tebụl ka ị marụ na ife nye 2 minutes ọ matuo m wee hanga ebunu without ọgbụrị without eriri ekwulọ m ekwu ekwu e- enyelọ m gee ntị o nwe ife m fụ mmadụ dị na guideline nye maka na ịbịalọ anọ m there wee sị mmadụ wee sị fa na onye ọbụla chọọ ịta ebunu a nekwo ka esi ata ebunu a na ị ya-akọmandị ya akọmandị am na ihe jere ebe ajaja nwụrụ ebunu maka ọ bụrụ na m chọ ka a tọrọ ya utie iri ekedo ya ekedo etinye ọgwụ m na-etinye jee ebe ahụ ka ịta ebunu mana ị ya-afụ ofu onye o welu maka na-ekwu 5 million naira o jee gbachie mgbada olu ebe afụ mgbada anwụrụ mgbe ahụ akọba ihe ọzọ m wee were another system wee follow ya wee hanga ya na tebụl wee sị onye ọbụla nwere ọgwụ tọtuo ya mara ife o ya-eme ka ebunu ahụ si n'elu ebe ahụ wụtuo ọ ife m kwuru dị ebe afụ mc na-abụ n'ọdị a and jai park na ọdị o so na ndị announce the thing so na ọ bụrụ na ị nọrọ ebe eme ife nwee ndidi ka a kọwara gị agbazina speed agbazina speed nwee ndidi ka akọwara gị and ya bụ ebunu ka dụkwu na ọ bụkwa na ị nwekwa ọgwụ chọkwa ịtọ ebunu ahụ ị bịa be m ma ị chọ ị chọzie nke a na-ekedo ekedo m- mma ekedo olu uye bịa be m anyị atụ ya betting jee tọrọ so ọ bụrụzie nọ ọ bụrụzie nọ ka atọba ebunu nọ ka eje ma buru ebunu ọ bụ dasụ ma ọ bụ ya eje eje dọkpụ ebunu ya that's my boy ya ọgwụ ya kachasị ọgwụ onye ọbụla nọzi ebe ahụ na-eyi uzu ntị nke mfọkọ etu ụmụnne m ibe maalụ ka ihe ekwu nke mara ekwu na maka na ụfọdụ na-ayị ala abụrụ ebumpụta ụwa ụfọdụ bụ ibe ba kwuo n'ọnụ tipụrụ ala onye maara akwa mana akwa adụtụ ọfụ ezi nwụọ ọgwụ na-agwọ ọgwụ ikorobịa ọbụla agwọgide ọgwụ wee gwọta ego almost 2 billion n'ọgwụ onye ahụ abụrụzi mmụ alọ na dibịa enwere m ojiji maji enwere m Alọbụnagụ enwe nkwa nkwa enwere m nkwakịrị gwogwo isi bụ ka a na-eri ya so were unu nwayọọ na anwazi na-achị unu ọnwa maka ndị nkwugheri ị mara police na-ebu egbe army na-ebu egbe 5 years mana ọ gbagbube mmadụ mana o bu egbe ị nụ ka m na-atụ ilu nụ mana individual anọkata o je na-achọ onye army okwu na-ama ya aka n'obi onye bu egbe ị ma na ọ kpa aka na trigger ọshọ ife niile anwụsịsịa ị nọkata i je na-achọ onye ma na ụlọ ọrụ grade gụ na ya na ụlọ ọrụ level na ofu o- ofu ọjị ka ọ ya-awa arụ tinye afa o kpuo akwa black iwu ozu ị na-eje ọsọ ana m afụsị onye pụta ọ na-afụ ya ị na-ekwu okwu na ị ya-agwanwu akwa okwu ị ya-agwanwu ala atọ o nwere onye ma nne ya n'agbọọbịa and o nwere onye ma mgbe ọ nọ n'afọ maka na ọ bụrụ na ị mara mgbe ị nọ n'afọ ma na ọgụ ya ekwu na obi ya aba maka na onye nọ n'afọ amalọ ebe ọ nọ maka na ọ bụrụ na ị malụ mgbe ị nọ n'afọ ị ya-ekwe je na obi poor man na obi ọgaranya ka ị ya-eje so mmadụ agwa na-alatọ ya lapụ na akwa na akwa dị nkotonko akwa dị nnekwu akwa bụ Alọbụnagụ akwa bụ ideji ogwu ị ya-akọwanwu maka akwa atịrịkpa bụ ọgwụ ọbara ọla bụ ọgwụ ijite bụ ọgwụ arakata bụ ọgwụ nwaọcha bụ arụsị eji enyere ọgwụ aka ntị adụgwọ onye jere igbo ka igbo na-ekwuru ajụ na onye na-akwa nọ mmụọ na-akwa nna m mee nna nna m mee ọ bụrụ m ya eme ya ọ bụrụ ife alụ m kwụsị ịgwọ ọgwụ anwụrụ m ọgwụ ka m na-agwọ were ya marị m si ekwu na ife malọ anyị ekwulọ ka mmadụ jee jee kuru ebunu ife anyị kwuru bụ onye nwere ọgwụ command ebunu ka ebunu matuo ebunu akwụkwa ebe ahụ ụdị ọgwụ dị a na-alụ abụrọ ọgwụ ụmụazị ife mere ebunu ji wee kwụ 7 hours n'ọgbọ n'enu table without amatụrụ ọ bụrọkwa ọgwụ ụmụazị ọgwụ ahụ ya ejidenwukwa mmadụ ọgwụ jidere ebunu ị ma na ebunu na-agba gara gara gara jide 7 hours ọ ya ejidenwu mmadụ 1 year mmadụ aya apụ apụ nọrọ ebe ahụ taa alụ zakpọ nwa so onye ọbụla mara onwe ị na-ekwu maka akwa ma ana m erigo owu onye ọbụla kwuru against akwa ma ana m erigo owu ị nwere ike welu m ka ị gbara followers maka na m bụ hot cake akara ọkụ ọ mmọnwụ ka m bụ mmọnwụ na-eri a na-esi m ngọ onye si m ngọ na-anwụ unless na m achọọ ịgba nkịtị ofu ọjị ka mma gọọlụ gọọlụ ọjị chọọ ive moto gburu kpuo akwa black nwụrụ ana m ekwuru ọkwa maka mmadụ adị m nnekwu adị m nkotonko maka chukwu mpa m ma na mụ na-agwọ ọgwụ mana nke ikpeazụ mpa m ma na m nwe ego ị na-anụkwa igbo onye nwere ọgwụ nwee ego enwesigo ive ya enwe maka na ụzọ ive naabọ ka nwoke ya abụọ nwee ma anụ ọbaga jite nwoke ọbụla nwere ego mana o nwerọ ọgwụ ya anwụ ọsịsọ mụ kwuru ya maka na ọ bụrụ ebe ọ bụla a kpọrọ ka ị ya apụta ị pụtagodu ị kpọrọ convoy wee na-eje maka na ndị odoro iske ntị adụkwa o nwere ive m na-ekwu ikolobịa ọbụla nwere ọgwụ mana o nwerọ ego intimidation yara abịa maka na intimidation bịara akwa bịara ofeke dibịa ọ nabịa ịda mana mụ bụ ide ji ọgwụ aka ezuru m

ka m kwudebe ntu a bụ na mụ nwa na-ekwuru ka mmadụ ka m kwudebe ntu a nya bụ award Nigeria ya enye m as a boy create history anọ m a na-asị na ndị Alọndizuọgụ na-ata ebunu ndị nwa na-ata ebunu

ị mara Nigerian film emego anyị alụ ndị Nollywood mere anyị alụ maka na mgbe ahụ bụ i nenesie film nenesie film pastor ya emeri dibịa i nenesikwa film enenesikwa pastor ya emerikwa dibịa ọ nya butere ụdị nonsense thing a na-asị ndị Izuọgụ na o nwe nke ba na-eme nwe nke ba na-eme nwe nke ba na-eme gosi m gwa m onye afụ kpọọrọ m afa onye afụ anyị etie ya betting ka anyị jee ka anyị fụ onye ahụ ka anyị jụọ ya o kwusịa lachala ọfọ ṅụa iyi ya ka ị fụ nọ ntụ o nwere onye merie mụ merie ilu onwe ụka na ya atọnwu ebunu mụba akwa makwelu mma atọnye ife mere na mmadụ ekedoro nke ekedo ka ị nụkwa ya ọfụma bụ na 5 million ọ 5 million ahụ m kwu nwee ndị o buru ajụ ikoro mmụọ anọ ka 35 million ị ma na ọnwụ dị involved na ọ na-apụta na ibe adịrọ ebe ahụ 35 million nya ka agụba ofeke ya ajụ onwe o achọbu m ka m kedo ya n'oisi onye nwe ọgwụ mana ya bụ ọgwụ na-adọ adọ ka eletrik and instantly onye ahụ anwụrụ mana ibe mere na m emerọ ya bụ na achọrọ m ka mmadụ sị na m egbuo mmadụ like ọ bụrụ na ya nwa ndị a na-asị na da small boy ji ebe eburu na ọjọjọ ọmụ ebe ọ bụrụ na ya bụ ọgwụ dị na ebunu ahụ ị ma na da agaghị ya debe mgbe ahụ video video ya echi niile abịaba asị na last year na mmadụ nwụrụ this year mmadụ anwụkwana ọ ibe ba chọrọ ka e kwuo na ọ mmadụ ka m ji agụ arọ maka na ọ ibe ba plan ife a chọ ka a sị na ọ mmadụ ka e ji agụ arọ mana nke dị isi o jisi nye ike wee sị kama ị tọrọ ebunu ahụ n'ebe e kedo ya ka m wepụzie iri ejilọ m ụwa bụ